hello ndị be anyị ekene m unu ọ mụnwa maazị Kanayo na-ekwu nwoke ọ na-agba n'obi ọ gba n'ọnụ biko nụ meseji a m na-achọ ịdrọpụ kịta bụ ndị dibịa ka m na-agwa okwu a ndị dibịa ka m chọrọ isendịlụ meseji a any platform ọbụla m tinyere ya na ya ma ọ bụ any plat- platform ọbụla meseji a ga-elu biko ị nụ ya o nwee onye ị ma nwanne ya wu dibịa ma ọ bụ na onye ahụ wu dibịa sendielu na ya meseji a na ọ mụ maazị Kanayo na-ekwu ife na-eme na ana igbo kịta alaikrọzi m ya ọ dị ụzọ okwu naabọ m ma-ekwu na ya ndị dibịa na ndị nke na-eje agwọ nyawa ọgwụ agwọ ị ma na onye na-anya moto onye chọrọ onye amarọ anya moto i ya-ejegodo ịmụ ịnya moto wee goo moto maka na i go- ị mụrọ moto wee gote moto ị baa n'ime start ya ya ọ bụrụ na ọ wụhọ ọtọmatik ọ bụrụ na ọ bụ na ọ wụhọ ọtọmatik na ọ manual ị start ya ya ọ dụ na bre- ọ dụ na gia ị start ya due to na ị marọ anya moto ọ ya na-equench ọ bịa wụ na e wepụ ya na manual na e wepụ ya neutral tinye ya na ọ dụ neutral ọ dụhọ na gia a startịalụ gị ya sị gị nyawa moto ọ bụrụ na ị zọdoro clutch ụkwụ wee tinye na gia moto ahụ due to na ị marọ anya moto ị kwaa ya gia wan o jisi ụmụ anwa were speed banye ị ma na etu a ka ị ga-esi kpọgbuo onwe gị na the moto maka i nwe ike ịzọdo ụkwụ na pedal ihe ọkụ o muvuo due to ị marọ how to control it amarọ m na ndị dibịa na-agwakwa unu na ọgwụ ọwụna mmadụ gwọrọ nwe spirit so ya maka na e kwuru ya okwu wee gwọ nyawa ọgwụ ife m ji wee na-ekwu ife ahụ biko ndị dibịa ife na-emezi n'ala igbo kịta maka iji mmadụ gwọọ ọgwụ ọ jọgburu onwe ya ife m na-afụ na whatsapp na ọ wụhọ na facebook na facebook anahị ekwe ka a share such thing ife na-emezi this time n'ala igbo n'ife ilepasị arụ mmadụ ịgwọ ọgwụ ọ jọgburu onwe ya ndị dibịa ka m na-achọ ka m gwakwa okwu o ọ bụrụ na ị na-agwọ ọgwụ jee gbaa afa jee jụọ onwe gị ajụjụ ije a na dibịa a na-agwọ ma anakwa ije a chigho na afa gị nwee ike ịgwa gị na iwe ewegwo ndị igbo n'ife gbasara etu esi egburikọ ndụ mmadụ wee agwọ ọgwụ ego wee agwọ oke ite every time a sị na e nwudelu nwanyị e kechiri aka kechie ụkwụ na họteelụ na-achọ igbu e o tie mkpu ndị mmadụ pụta ma ọ bụ na e nwudere nwaanyị na e meghezi họteelụ abụrụ na nwaanyị ya a kpọ wee bata na họteelụ na e beresie ya ebere na ya ya na ihe o ji hụrụ nwaanyị bere aka ya na ụkwụ ya rapụ ozu ya na họteelụ so họteelụ niile dịzi n'ala igbozi kịta bụzi ụzọ group of people two group na-anọzi n'ime ndị yahoo na-ebe arụ paasị arụ mmadụ na ndị ori na-eje egbu ndị mmadụ ndị kidnapa ndị ori na-akwụzi ụgwọ họteelụ so ngụnwa na onwe gị dị neutral bụ a businessman nke na-eme travel ị na-aba na họteelụ this time dụkwa careful maka na ndị na-anọzi na họteelụ kịta ahụ either na ndị kidnapa nọzi ya ma ọ na ndị yahoo nọ ya kpọrọ nwaanyị ha ya-e use paasị arụ ya wee jee gwọọ ọgwụ ndị dibịa warning ka m na-echikwa unu maka na enwerọ m ọgwụ adị m agwọkwa ọgwụ mụ maazị ka anaghị ọgwụkwa warning ka m na-echi unu ka unu wepụ aka enwe n'ofe before ọ ghọkwa aka mmadụ ndị dibịa ọ etu a ka nna nna nna unu gwọrọ ọgwụ si wee gwọ ndị mmadụ wee na-efu n'ala igbo etu a ndị dibịa na-agwọ ọgwụ kwa unu nụọ nwaanyị mụta nwa ọ ka mma na unu mụrụ- nwere nwa unu lesibe ndị a unu na-agwọrọ oke ite dibịa na-agwọ ọgwụ wụ young boy nụrụ nwaanyị ọfụụ ị na-agwọ ọgwụ ị na-agwa mmadụ na ọgwụ ị ya-agwọrọ ya na ọọ isi mmadụ ka a ya-eji wee gwọ ya ma ọ bụ aka mmadụ ma ọ bụ obie ka o wee bute ego ma ọ bụ aka onye ahụ aka ekpe aka nni ya ma ọ bụ aka aka ihe na ya aka niile nwere ihe unu ji agwọ n'ọgwụ ife a unu na-eme eji egburikọsị ndị mmadụ n'ala Igbo unu jee ebe a na-akwa ozu na-eburu ego n'akpa kechie na- na-atụ na bundle na-atụ na lapa unu egbuona ndị Igbo ndị dibịa unu nwa ka m na-agwa ihe a mma atakwa eze alụ wee gwa unu ife a biko nu onye ọbụla na-anụ meseji a jisi ike sendierie ndị dibịa asịkwa na ọ dibịa niile o mana ife a na-egbuzi n'ala igbo onye afụrụ ozu ya n'ụlọ n'ụzọ ine ya anya ebelu na amụ ya ọ bụrụ nke nwaanyị ebelu n'ihe o ji wụrụ nwaanyị bere ya ala bekọrọ ya ihe bere ya isi bere ya aka ịmazia na ọ nwaanyị ka ọ bụ ndị dibịa ọkwa unu ka a na-ewetalụ aka na ụkwụ na ọkpa ihe ndị eji agwọ ọgwụ o nwere nke m fụrụ wute m m ji wee kwuwe ife a nwa em the group niile ahụ young young boys wee dara ofu nwoke ma ọ nwaanyị ewee agbawara obie wee na-ebekọ kidney na-ebekọ mkpụrụ obie niile wee na-atụ ya akpụkpọ etu esi etu esi egbu ewu kpọcha ewu wee gbọwa ya obie wee na-ebesi wee na-agbụpụ mgbori afọ ya etu a ka ndị a si wee wee tụsaa nwoke anụnwa wee gbuwa ya obie wee na-ebelu mkpụrụ obie ndị igbo ekwuwe okwu ọ dụ ka a ya-asị that na onye ọ wụ ekwugbuo onwe ya n'okwu ndị dibịa ọkwa unu nwa ka a na-ewetala ife eji agwọ eji agwọ ọgwụ ekwuoni ya na ndị na-ebuje ozu na mortuary na unu na-eje wekọrọ parts arụ mmadụ na ndị na-ebuje ozu ekwuoni ya onye nwa si nie ndị be ha si nie onye ọ wụ na bie maka na ebujere ya ndị mmadụ na mortuary adọwa ozu ọ ha nwa na-eyiwe akwa ihe niile dị the person n'arụ unu ebekọrụsịa na ya mbọsị a hụrụ na esi n'azụ ya gbuwa ya azụ ya wee bukọrụsịa ihe niile dị ya n'ime arụ unu ebunye ndụ dibịa na ndụ họteelụ some ndụ họteelụ ụfọdụ a sị na unu njikwa ya eme ife unu ji enweta kọstọma ọkwa nri ka mmadụ na-eri ife a ọ m ka ọ na-aghọ ọgba n'obi ọgba n'ọnụ etiri m ndụ họteelụ na ya mana ọ dibịa na-agwọ ọgwụ ahụ ndị họteelụ ji eje ji ele eji agba aka ahịa ahụ so ndụ mmadụ ndụ mmadụ ibe unu ka unu ji agwọ ọgwụ mana enwudezie ndị ahụ na-egbu mmadụ taba ha ụfụ ha ebebe akwa tibe nne fa ahụ tibe nna fa ndụ ọkụkọ nọ ebe a na onye anụ ọkwa makwa na ọ ka ọ ga-adị ya ndị dibịa unu na ha emeghị ihe a unu na-eme unu efeeluo that n'udo na-asị na unu wụ dibịa na mmadụ enwere ike ime unu anything ọbụla oge na-abịakwa mgbe anyị ebu ọgụ bịakwute unu ntọrị ntọrị mmadụ awụ for years back ntọrị mmadụ e, e, e, abatakwago n'ala Igbo again ama mgbe m dụ na ụmụazị a na-ekwu maka ndụ ntọrị onye onye chọọ inye ghị onye nyekwuchi inyekwa ghị sweet o gị anakwana ya n'ọkwa ndụ ntọrị mmadụ a ya ekechiri onye ọwụ tụwa n'ime akpa so ịtọrị mmadụ erukwa na-aga enu n'ala igbo emechaa some people akpọọ ya n'omenala ịgwọ ọgwụ abụrụ omenala onye dibịa na-agwọ ọgwụ abụrụ onye omenala ka ọ bụ ọ sọsọ mmadụ zi ka eji agwọzi ọgwụ ọ dị ile dibịa M- a- mkpọrọgwụgwụ na mkpara akwụkwọ niile eji agwọ ọgwụ ada elezi ụmụ anụmanụ ada elezi ilu unu iji wee gwọ ọgwụ na ọ mmadụ unu na-agwọrụ ndị mmadụ oke ite ụmụ young boys a unu na-agwọrụ oke ite wuru agwọkwagharị pakọshọn ndụ na ya ịwụrụkwa nwa ikorobịa wụrụ nwa agbọghọ na-agwọ ọgwụ eji parts arụ mmadụ agwọ ọ dịkwa dangerous ike dụkwa gị ilekwu ya o ana ọ nwee ebe ị ya enyekata ya ife inyekata ya ewu na ọ bụrụ na ewu ka a gwara ị ya eji wee na-elekwu ya ọzọzi ọ gwa gị that na ewu na ya na needuzi ewu ije gwa dibịa na ị na-abụ ilekwasị ya na ọ da ele ọ dibịa gbagharịkwa afa ọ gwazie gị that na ọ mmadụ ka ọ na-needuzi isi mmadụ o wee bụrụ weta isi bịa were isi i wee gbube mmadụ wee na-elekwa ofu obere ọgwụ iji parts arụ mmadụ wee gwọọ onye dibịa na-agwọ ama m a lot of ndị dibịa nwere nwa mụrụ ụmụ unu ncha niile anụcha nwaanyị mụọ nwa mana mmadụ bịa be unu ịbịa gwọ ọgwụ na gwa ya that na ọgwụ ọ request na ọ needuru parts arụ mmadụ and onye anwa kwuo hei na ya amakwa ka ya esi wee weta parts arụ mmadụ na sị ya don't worry na ọ ya akwụ ụgwọ ma ndị unu na-ana 500 ma 600 ma 700,000 ma 800,000 na unu nwa enye hapụziara unu that side unu anakọsịa ya ego niile unu agwazie ya naba ọ pụzi ọ sị ọ dụdụ so easy ee maka unu amarụgwo ndị unu ya akpọ na call ewetara unu mkpụrụ amụ onye ọwụ maọbụ mkpụrụ ike nwaanyị ọwụ maọbụ ala nwaanyị maọbụ ụkwụ ya maọbụ aka ya ma ọ bụ kidney any part of arụ mmadụ unu chọrọ ndị igbo etu a ka e ya esi wee bi ndị dibịa ndị dibịa ife a nwekwa ebe ọ ga-awụ o ruo achụba unu ndị dibịa ọ nwekwa ebe ọ ya awụ o ruo a ya esodokwa unu a ya enebakwala unu anya ndị dibịa ife a na-eme n'ala igbo ọ dụzi too much o ebe ọ bụla atụpụ ebe ọ na-apụta n'ilo ụzọ ahịa atụpụ ụmụ ikorobịa esi na moto rituo butuo nwaanyị nwaanyị awụrụ na ewerena ihe niile dị ya n'arụ atụpụ ozu mmadụ tụpụ nwaanyị ọwụrụ na akụọna ya ala ndị dibịa ọ- ọ etu a ka e ya esi wee mee ife gbasara ana igbo adụ mma ndị dibịa ndị dibịa ihe niile ahụ na-eme adụgwo too much o etu a ka ana igbo ya esizi wee dozie ibunu nna mmadụ na-aga n'ụzọ chịrị obi n'aka onye na-aba moto ọ chịrị obi n'aka o nwere onye unu fụ na rapụ unu afụrọ agadi nwaanyị rapụ afụrọ nna mmadụ rapụ afụrọ nwa agbọghọ rapụ afụrọ nwatakịrị rapụ everybody bụzie wanted na ana igbo maka na ndị dibịa maka na a na-agwọ ọgwụ maka ha na-agwọ oke ite o nwezi onye ya eje golo ezigbo ahịa kpọnye na shọpụ ya wee lee ọzi ọgwụ ama na ọnwụ na ị nwere ezigbo ahịa na-aga ahịa ife iruo datụ na ọgwụ ya enyeghị be gị i wee nwee ego nwatakịrị dị 20 something years amanye aka n'ọgwụ na ya na-achọ ihe a ya eji wee na-eme yahoo ya kpọọ ya ya tụọ ọrụ ka ọ gaa aga bịa na be dibịa dibịa na-ese ya foto na ọ bịa ikene na ọrụ nke ọ tụrụ na ọ gara aga eji mmadụ wee gwọọ ọ bụ na onye nke a na ọ kpụtara efi na onye agwọrọ ọgwụ so ọgwụ ọbụla na-anazi isi mmadụ ndị dibịa ihe m na-agwakwa unu olu ihe lukwa na ịtọ ọ tọ o. ndị dibịa wepụnụ aka unu n'ife na ụdị ọgwụ unu na-agwọrọ ndị mmadụ n'ala igbo eji parts arụ mmadụ agwọ ndị kidnapping bụzi ụzọ ọrụ unu bụ ka a na-enwe n'ebe mmadụ nọ enwude onye ọ wụ ekidnapụ ya anara ya ego ya then anarụsịa ya ego anara ya ndụ ya anara ya parts arụ ya niile lee elesi elesi elekwa moto ya ihe niile dịzi mmadụ n'arụ dụzi dị important onye nwudere enwude bụ onye nwudere onye ndụ kidnapper nwudere enwude a ya ana ya ego a ya akpọ ndụ be ha nara ya ego ọ dụ lucky ahapụ ya ọ dụrọ lucky asị na esi etret ya sị na ọ malụgwo ndụ ha bụ ha egbuo onye ọ bụ ha kpọọ call ekwuo parts arụ ha ọ- ọ- ha nwee ha kpọọ ndị ha na-akpọ and ndụ dibịa ka ha na-akpọ elee parts arụ o nwere ndị na-egopụtara ya ndụ dibịa elee isi elee aka ama ego na ya eweta ọ kpọ akpọ onye ọgwụ ya na onye ọ wụ ndụ ya kwuo parts nke ọ chọrọ o kwuo parts side ọ chọrọ n'arụ onye ọ wụ egbukazie mmadụ kedu ụdị obi such people nwere and mostly ndị na-emezi ife a bụ ndị Igbo young youth na-adụ brave igbu mmadụ and ha gbuchaa nasịa ego a ewere ya nata be nne fa na be nna fa were ego a nye ụmụ nwanne fa nni oge na-abịa mgbe a lot of ala ya- nnekwu ala ya- na- ya ndị ya aghọ ala n'ala igbo ya aka nkụ in the next five years ndị anyị elekwanwuzi ọgwụ ihe ha ji isi mmadụ wee gwọ na ihe eji parts arụ mmadụ wee gwọ nwoke na-agwọ ọgwụ ike dụkwa gị gwakwa ndị be gị na ị na-agwọ ọgwụ gwakwa ha ebe ị dọwara ite ọgwụ a n'ụnọ o nwere lot of ndị igbo kwụrụ ụgwọ ụnọ one one room mana ife adọbara n'ime ebe ahụ ngwa ọgwụ ọ na-eje ebe ahụ elekwa ọgwụ ya o ji e, akpa ike room ahụ ọ kwụrụ ụgwọ ya mana ụnọ ahụ sọsọ ya ọ bara na-elekwasịa ọgwụ ọ pụọ and na na family mbi mara amalụ na-egbuikwalụ gị ọgwụ a na-arụ ile ntierie unu maka ị chọrọ ka nwunye gị malụ that na ị na-agwọ ọgwụ o nwekwara repercussion ọkwa spirit ebe ọ bụ na ọgwụ ahụ ị gwọ na i je na shop na ọyị dị na-agba aka ya na-elesi ahịa ike o nwe nke a gwa gị bịa debe na shop ma ọ bụ fee efe na shop o nwekwara n'akwa i yi wee bịa ebe ahụ mgbe ị bịakwalụ ọgwụ a spirit ọkwa ebe ọbụla ị na-aga spirit a so gị onye ahụ nwa ga-enikwa ozu na the compound spirit a sokwa gị ana ọ ga-ebukwa agha na the family ị na-agwọkwa ọgwụ gwakwa ndị be unu na ị wụ onye ọgwụ gwakwa ha that n'ebe ị dọwara ọgwụ ka ọ ya-abụ mbọsị osu olu ka a makwa ka a ya-esi wee bupụ ọgwụ ahụ ife ga-eme na some family o some family ga-agba ala o nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị ma na nne gị na nna gị abụrọ dibịa ka ha bụ be nna gị o nwere onye lụ dibịa even na nna nna gị alụghị dibịa mana kịta a nụnwa i soro na i soro na na na n'oriọkụta ịbụ dibịa i soro na ịbụ dibịa i solu na ịbụ dibịa and o nwerọ family unu agbagworo n'afa bụ dibịa o nwerọ na family be nna gị agbagworo n'afa bụ e, dibịa bụ dibịa mana kịta gị nwatakịrị i were n'ihe ụtọ ị hụrụ na dibịa dibịa nke i gotara egota i je n'ebe ihe ọka alụsị i buru na alụsị buata na be nna gị a kpọna gị na dibịa ị maghị ife wụ na alụsị ahụ alụsị ahụ nwere ife ọ na-eri o nwere ike ọ na-eri isi mmadụ o nwere alụsị a na-eri mmadụ o nwere alụsị eji mmiri elekwa o nwere alụsị ọ bụ na eji akwụkwọ elekwa o nwere alụsị ọ bụ na eji sọsọ ewu ma ọ bụ ọkụkọ elekwa o nwe alụsị ọ bụ na alụsị ọ bụ na eji mmadụ gwọ egwọ ọ ga-erikwa m- ọ ga na-eri mmadụ o ri- o rikata parts arụ mmadụ ọ mmadụ ka ọ na-eri o riri mkpụrụ amụ mmadụ o riri isi mmadụ ọ mmadụ ka o riri eji evoke nye the spirit ndị dibịa were na kịta dụọ onwe unu ọdụ n'ife unu ji ndụ mmadụ eme n'ala igbo kịta unu mfilukwa na ọ nwere mgbe a nwee ike ịtọ ịnọkata asị na ife a akarịa asị na ife a nke a na ọ karịa o ndị dibịa unu na-egbu ala igbo unu na-adameji ala igbo 90% of ndị dibịa unu na-eme alụ n'ala igbo this time o amarọ ka mmadụ ya esi wee pụọ onye bekọsịa arụ mmadụ ụnọ dibịa ka ọ na-ewejere ya onye bere isi mmadụ bere aka ya na ọkpa ya bere ara ya na mkpụrụ obi gbawaa ya afọ bere oji esi nri ka oji esi ofe onugbu ka oji esi ofe egwusi ọkwa na be dibịa ka a na-eweje ife a a lot of ndị dibịa nwezi hire killer ndị na-egburu fa mmadụ ndị na-egbu mmadụ ewetara fa parts mmadụ ha ji agwọrọ ndị mmadụ ọ- ọ- oke ite eji agwọ ọgwụ ego ụmụazị kịta jekwanụ jụọ ndị okenye ihe ihe ihe so ọgwụ enwe ike ịgwa gị sị gị that na every month na ọ sọsọ ihe ọkụkọ ka ị ya na-enye enye ya isi ọkwa isi ọkụkọ ee ọ nakata gị ọkụkọ ọ ga-anakwa gị ebunu ọ nakata gị ebunu ọ naa gị nkịta ọgwụ ọbụla bido naba gị nkịta ọ ga-ana gị isi mmadụ uche gị dịkwa ya o ndị dibịa unu egbukwa na-ele unu adamejie n'ala igbo ma ndị eze nwanyị parts arụ mmadụ ka unu jizi agwọ ọgwụ onye dibịa jụara ọ gọọ na ya jiri na ya ada agwọ ọgwụ ọbụla rikwesịrị arụ mmadụ ọ ga-erukwọkwa mgbe a ga-turn war against ndị dibịa o igbu ndị mmadụ na ibekọsị parts arụ mmadụ adịzi too much n'ala igbo ndị dibịa kwa unu mụtalụ nwa ndị dibịa i needie mkpụrụ amụ mmadụ i were nwa gị nye fa i needie parts arụ mmadụ si na family gị wee were wee nye ana igbo atọ nụọ na eldatin ekwuo ndị mmadụ asị nọ entin entin a na-eme na ghana entin a na-eme na cotonou entin a na-eme na cameroon entaina na-eme na liberia entaina na-eme na guinea entaina na-emekwa na senegal ka m kpọwa african country ọ na-emekwa na cote d'ivoire cote d'ivoire ebe ọ bụla ndị igbo nọ sọsọ parts arụ mmadụ ndụ mmadụ ka eji ka ndị igbo ketaziri iji wee na-agwọ ọgwụ ego agbakwọọ nkịtị before 5 years ndị mmadụ agwụ ụmụ nwoke agwụ n'ala igbo ụmụ nwaanyị sokwa emekwuzi kidnapping nwa o nwere ndị ọ bụzi ọrụ ha bụ ọrụ na ụmụ nwaanyị ikidna ịdị na-ekidnapụ nwa o nwere ndị a na-akpọjere ya ha na-ele ele ma ndị na-elesi nwa 50,000 ma ndị nke na-abụ elesi elegharịa eji agwọ ọgwụ ozi ndị dibịa bụzi the demonic the antichrist the beast e nwe na the world unu ana-aga ka ezigbo mmadụ mana parts anụ mmadụ ka a na-ebutere unu unu ji agwọ ọgwụ ndị dibịa ndị dibịa melụnụ ndị igbo ebere ndị dibịa rapụnụ ndị mmadụ ka ndị mmadụ bie ndụ ha ka ndị mmadụ bie ndụ ogologo ndị dibịa ndị eze nwaanyị melụnụ ndị mmadụ ebere ekwoghị ụfọdụ asị that na eze nwaanyị na dibia kwa anyị si n'omenala ka anyị chọọ nataba na omenala dibia awụrọ omenala dibia wụ ọgwụ ka ọ na-agwọ dịka onye na-ele efe na shop ya dibịa wụ ọgwụ ka ọ na-agwọ dịka onye na-ele na restaurant nke ị chọrọ ị bịa a jụọ gị ma ofe egwusi ma onu ofe onugbu ka ị chọrọ ka ọ rice ka ị chọrọ eze nwaanyị abụrọ omenala n'ifu mmadụ ọ na-aza ijele nwaanyị ma ọ na-aza eze nwaanyị ọ bụrọ na onye omenala ka ọ bụ o nwe ike o sodu na-akpa nsị o nwe ike ọ na-eme enyi ule o nwe ike o sodu na ndị na-eji enye mmadụ poison ọ bụrọ ya mba omenala anyị na-ekwu our culture dị iche na- na dibia our culture dị iche na eze nwanyị our culture dị iche na ọgwụ ọgwụ ọjọọ ndị mmadụ na-agwọ ekechi ndị mmadụ eme ife ọjọọ mana na-ekwukwu ya ụka niile ahụ na ụka juru na street niile ju ebe niile ọ na-eme ka ndị mmadụ chegharịa maka na m kwuo ya ndị mmadụ asị ya esi okwe ekwe ekwe okwe emebe n'ụka niile eju ebe niile o nwere ndị chegharịnụ ọkwa fa ncha niile ndị dibịa na-azacha Jọn ma Josef ma Meri ma ụmụ nwaanyị ha ma ma ma ma ma eh, Vincent ma Victor ma ọrụsịa ma ọ sịrị ya ha ncha niile na-azacha ha mecha baptism some of them natasi oriri kwa aka n'isi some of them nọcha na Pentecostal church before ha tọnụọ bụlụ eze nwaanyị bụlụ eze mmụọ na eze obodo ndị dibịa ana m agwa unu eziokwu nọrọnụ onwe unu meeting kwụsịnụ iji mmadụ gwọ ọgwụ ndị dibịa kwụsịnụ oke ọgwụ unu na-agwọ unu na-agwọrọ ụmụazị kwụsịnụ oke ọgwụ unu na-agwọrọ ụmụ yutu mmadụ bịa be ghị ịgwọ ọgwụ gwana ya- gwana ya ife so ọgwụ ọ na-agwọ gwana ya evritin ọ dụzie ya ma ọ dị otu mma o turu ọ dụrụ otu mma o tupu ndị dibịa meerụnụ ndị mmadụ ebere ebe ọbụla na họteelụ kịta bụzi ndị ori nju na ya kidnapin ebe a ka ha na-ejezi ezo so ị bụrụkwa onye si obodo oyibo nata n'ana igbo ife i ruo n'ọka i je na họteelụ je nọlụ ihe ama na na riseshọn ebe i je ịkwụzi ụgwọ rum ghụ na ndị niile nọ na ebe anwa mbụzi sọsọ kidnappers maka ha fụgo ka i buzi akpa wee bata ị bazi ebe ahụ akụọlụ gị aka ọzọzi abata n'ụtụtụ emeghe ụzọ enenezi ọ bụrụ na ebekarịsịana paasị arụ bukọrọ ihe gị niile ndị ori mbụzi na na- na họteelụ ka ha nọzi ezo yahoo boys wụ na họteelụ zi ka ha na-anọ ha kpọrọ nwaanyị agbada na họteelụ ebe a nọrọ ebe a wee bekaa ya arụ rapụ ya n'ime họteelụ ahụ gbafuo bikonu ndị dibịa meelụnụ ndị mmadụ ebere n'ana igbo meelụnụ ndị mmadụ ebere n'ana igbo kwụsịnụ igo paasị arụ mmadụ ka a ma na igbu mmadụ ya ebenata n'ana igbo ndị dibịa kwụsịnụ ile kwụsịnụ paasị arụ mmadụ a unu na-egokọsị kwụsịnụ oke ọgwụ a unu na-agwọ ndị dibịa ka a maa na igbu mmadụ a ya ebenata n'ana igbo nduki ndị ori nwude ghị arụ ghị mbaalụ fa uru i wetara ego egbuo ghụ ha nji foonu ndị dibịa eji foonu ndị ya egolu aka eji foonu ndị rikwestị amụ E- a- a- a na-asụsị paasị padọnkwanụ m bikonu eji foonu onye ya ego ụkwụ ya the highest bid o golu unu eburu moto ndị ahụ gbuka ndị na-ele mgbuka n'ime afịa unu ada ejezi germany azụ afịa unu ada ejezi belgium azụ afịa ndị kidnapa nji fonu nọmba unu ha lụsịa ọrụ akpọ unu na-egbuka moto n'ime ọfịa buru baa n'ime afịa na-ele ajọ ife ka a na-emezi n'ana igbo ajọ ego ka a na-achụsị bifo achọpụta ọ bụrụ na egbukasịana moto onye ọ bụ gbuo ma bọdị pasị jee lee ayọn buru njini lee lee ma taya egbuka pasị arụ ya elee na evritin adakpọ ndị be ha wetara ego unu le- unu nara ego ndị be ha weta na unu kidnapụrụ ya unu unu ntọnụ unu gburu onye ahụ amụ ya unu lelụ isi ya unu lelụ aka ya unu lelụ ọkpa ya unu lelụ kidney ya unu lelụ mkpụrụ obi everything dị ya n'arụ unu lesie unu eburu okpokoro arụ nye gbafuo unu akpọkwa ndị mgbuka abata ebe a egbuka moto onye ọ wụ eburu parts eburu everything gbafuo onye ma mmadụ na-egbu ya ọ bụrụ na ị na-ele mgbuka n'ụdị ahịa ị na-azụ ọ jọgburu onwe ya ọ bụrụ na ị bụ onye dibịa n'ọ ife a ka ị na-eme ọ jọgburu onwe ya a chọọ ike nwaanyị ị gwọọ ya ọ bụrụ ọgwụ e ji nwaanyị agwọ ị gwọọ onye ọ wụ ego one ọ wụ ebutezie ego ị gwọọ ya don't worry na parts niile a n'inwe ya nọ nnekwu mmadụ ka na ịkpọkọrọ ewetara gị fresh one Hey, chineke ka m gbadogodi ya ebe a onye na-agwọ ọgwụ nwatakịrị ya na-agwọ ọgwụ nwatakịrị a isi kara aka na-ebukwa ogidi ọ kwa ajọ ife ka ị na-ebughata n'ezinụlọ be nna gị ọ ga na-enwekwa mgbe ọ na-awa ọga ọgwụ ọbụla ị gwọrọ onye i ji wee gwọọ mmadụ e gburu spirit ya ebido na-akpagharị n'ezinụlọ unu o nwekwa mmadụ e gbu spirit ya adịghị esogharị onye ọ wụ dibịa gwọsie o nupụrụ gị i buru i buru naba Hmm. ka ọ dụ